igbo bụ igbo ekele m unu ọ lọlọ nneka chimezie na-ekwu anyị na-ewetara unu ọnọdụ igbo ịma ee a na-ekwu ihe na-eme n'ala igbo ekwele m ya ọtụtụ oge that enwere somebody kwuo na ọ bụrụ na ya ma i keep repeating it na ndị igbo nwere ndị a ga-egobinwu na na ego ejiri go ngwa agha eji wee lụọ the civil war ha aka awụbata n'ala igbo that that technique ka a na-eyuzu and onye ọbụla bụ onye Igbo biko gee ntị n'ihe a m ga-ekwu n'ụtụtụ a and then tụsaa ya if you can onye Igbo ọbụla biko ebe ọbụla ị nọ ị nọ n'ụlọ ị nọ n'ama ị nọ n'ụzọ ije biko tinyenụ anya na be ụnụ number one agwala m ụnụ na our population n'ụlọ um, na-achọ ikpochapụ then the tactics eji wụ ndị nke nọ n'ụlọ anọ ndị fọrọ afọ ka either a na-egbu egbu or a gaa n'obodo amụnye ya ọkụ obodo agbasịsịa a na-eji nwayọọ na-anara anyị ala Igbo ịma na ekwuola m na anyị anọkwara nga anyị na-enwe nwere onwe rụzie ọrụ because um, this issue of anyị anọkọbeghị ọnụ tụlee ihe na-eme n'ala Igbo na-achọkwa inye nsogbu and enwe mgbe m kwuru na ala Igbo awụgo crime scene mmadụ nwụọ n'ala Igbo a na-eme ya investigation ada adị iwegara ya police in fact ihe a na-aka anabata awụ ndị ori n'ala Igbo like enwere case m nwere ugbu a na ebe a gara kidnap all my staff zuo ori na nke m wega ya na police atụgharịa ya against me so ihe m chọpụtara na awụ na ndị ori kara nwee ọnọdụ na police karịa ndị na-commit crime na-egbu mmadụ iwega ọ wụgodu nnọọ na enwere witnesses na egburu mmadụ iwega ya na police ị ga-akpachara anya ndị police emerụọ gị ahụ enwere report nọ nso m kwanyere about eh, eh, guy ọ sị aha ya wụ nwa mgbe nta na njaba and enwere voice nwoke kpọrọ ọnụ sị na ọ bịa gbagbuo nwa ya n'ụlọ ya buru ozu ya gaa na-agba ya ọkụ ndị igbo anyị ga-anụ ihe a na ọtụtụ n'ime anyị ndị sị ha hụrụ maazị Nnamdi Kanu n'anya na-alụtara ya ọgụ ụdị news a ada awụ news ọ wụdu ihe kwesịrị ịtụ anyị ụjọ na ihe a na can happen to anybody agaghị ekwu ya ekwu obodo anyị ihe m na-ajụ wụ ebe a na-aga mee nwa dọkpụrụ ya gaa gbaa ya ọkụ ha nwekwere ụmụnna ha nwekwere village ha nwekwere town mụ ama na ụmụnna a na-enwe chairman abịa na village a na-enwekwa chairman abịa na town enwezie PG because ọ ka na-agba m gharị ihe na-eme n'ala Igbo enweghị onye na-etinye ọnụ in fact ị pụta tinye ọnụ government nọ in power achụgharịwa gị so nwoke anụwa wụ onye a bịara kpọrọ nwa ya ama onye kpọrọ the boy ya agbagbuo agba obodo apụtara kwuo okwu ya nọ nso nkwa ripọtụrụ that matter and the man sị na the case nọ na steeti cid amaghị m ma emere nwa mgba mkpa mgbe nta ahụ arrest ka ọ wụ emebe ya arrest then enwere ihe m hụrụ m na-efegharị n'ihu akwụkwọ ihe a dịkwa ka ọ n'Imo steeti ka o mere ebe agbagburu a gara gbagbuo mmadụ ole na ole ọ wụ na m nweta nwetanwuo ihe a enwere m ike ịga ya bụ ihe nwetanwuo ohere enwere m ike ịga mee ya investigate echere m esendịrị m ihe a nweta nwa ohere enwere m ike ịga ga mee investigate ya bụ ihe etiri m ihe achọrọ m izi unu that thing amaghị m otu ihe a siri pụzie from here now you know so ndị a na-agbagburu ndị a na-aga aga aga gbagbuo ka m na-ajụnụ kedu ndị ihe a na-ehụrụ aga aga aga gbagbuo ndị a agaghị eme investigate ọ ihe na-eme about I think ihe awa about etikwanụ m that thing ihe a ka m gosi unu that thing amaghị m otu o siziri pụọ nke mere mistake onye nwa ka m tiri n'ebe a emerezi mistake chi ga another one why is it not showing here you know so I wanted to show ihe a almost eight people ka a gbagburu ihe ahụ achọrọ m igosi ya ebe a na-enye the report otu anyị ji gbagbu ndị a na ị gaghị anụ olu ụmụnna ị gaghị anụ olu village ị gaghị anụ olu town ị gaghị anụ olu gọọmenti ịma ee eh, amaghị m ma ndị gọvanọ South East our leaders ndị reps anyị ndị national assembly anyị amaghị m ihe ha na-eme eme amaghị m otu ha jizi wee gbachizie nkịtị arụ a na-eme n'ala igbo agbachi nkịtị and then ụmụnne anyị ndị na-akpọwa IPOB na ESN ọ ndị dị ka anyị bụ ndị na-emedụ that argument kedu ihe o ji wụrụ ndị Fulani mee ihe ọ na-adị silent ndị army mee ihe ọ na-adị silent ịnwa anwa tiye ọnụ na ọwa ime ezi na eze agụghị aka ndị army sị ha na-achụ ESN and ajụkatala m ọ bụrụ na ndị ESN nọ n'obodo na-echekwa obodo obodo sị na ha adị ha mma kedu ihe a na-achụgharịrị ha fọdụ na agaghị esi a na-achụ ESN na-agbawa obodo ọkụ biko ndị Igbo o ruole amazi aghọtazikwa m ihe na-eme eme ọ dịkwa m ka ọwụ ihe a na-eme m my business now n'Enugwu nna ha etili ya nọ under serious attack by Ministry of Housing under serious attack by Ministry of Housing mụ na ha nọ into partnership then edele m akwụkwọ to gọvanọ because e nwere otu m ji nweta intel na the orders from gọọmenti ebido m nwewe attack even before m m ga to ndị eh, me na ndị ihe a enwewe eh, eme merge mana attack ebido m mewe ya experience mgbe m bido reportụwa ihe na-eme n'Orlu late 2023 to early 2024 so m na-ajụ ọ maka ime attack businesses ndị mmadụ ka anyị jizi gbachi nkịtị you know maka na ọ gwụla m ike jụ m anya ihe na-eme n'ala Igbo na ihe eji gaa kpọta Nnamdi Kanu in the first place bụ ịnara ya ala Igbo and from all indication otu Nnamdi Kanu wụ IPOB o jisizighi ike ya nwa na onwe ya jizi aka ya na-edivide otu ya and ịchọ ka iweta ọnụ ebe Nnamdi Kanu nọ ka emekwe na address his own end because for me sọsọ otu way otu anyị ihe a na-eme ugbu a na asọ osire ndị gara dị nwụrụ anwụ ndị igbo ugbu a na ụkwa this ipob na ndị gara nọ n'ime nga ha enwerego ete na nga so ana m ajụ ndị igbo ọ bụrụ na anyị rally round ndị ipob then ndị a na-anyị ekewasịrị ma ndị 100 men ma ndị ọsọkwa ya na ọsọ ya ele ebumnuche ha ha chee na ha na-enye aka maka ịgakwa na social media ọgụ ka ha na-alụ then e nwere ihe ọzọ ee m chọrọ ikwu na ọ dịkwa ka ihe ahụ somebody kwuru na e were ego atọ ịga nsogbu n'etiti ha ọ dịkwa m ka ihe ahụ ọ dị ọnụ wee na-acallụkwa attention anyị anyị nwa bụ ndị Igbo ọ dịkwere na mgbe onye ọbụla ga-ahapụgodo ịchụ ego ịchụ maka na onye dịkwa ndụ na-achụ ego ka e tiwenụ ọnụ n'ihe na-eme n'ala Igbo onye ọbụla tiwe ọnụ n'ihe na-eme n'ala Igbo a ga-anụ akwa ya ala Igbo a ga-anụ akwa ya ala Igbo a ga na-akwa na ya ala igbo ọ kwa ka ọ ha m n'ọnụ ọ nụrụ ya kaara ibe